Hello a pháistí! Tá Lucy ar ais arís. Tá a fhios againn cé chomh maith is atá sí. Cé chomh dána is a bhíonn sí de ghnáth? Agus an phleidhcíocht a dhéanann sí? Léimis faoin pleidhcíocht a rinne sí sa leabharlann. Tagaigí liom!
Ciúnas sa Leabharlann le Máire Ní Ghallchobhair, ealaín le Peter Donnelly, is Leabhar Breac a d'fhoilsigh, féach ar Lucy ansin. N'fheadar cad tá ar siúl aici sa scéal seo, look, rachaimid is feicfimid. An Luan a bhí ann. Chuaigh rang Lucy chuig an leabharlann leis an máistreás. Tógaigí leabhar an duine, arsa bean de Róiste, agus bígí ciúin. Féach ar Bhean de Róiste agus a méar suas ag rá Sh-h-h-h le cách. Agus an leabhar aici faoi chrainn. Féach ar Lucy agus a cuid cairde agus iad ag éisteacht léi. Shiúil na páistí timpeall ag breathnú ar na leabhair. Ó, ó, go deo, tá sé seo an-leadránach, arsa Lucy le Caoimhe. Bíonn an leabharlann i gcónaí róchiúin. Níl sí ag breathnú róshásta léi féin, an bhfuil? Thóg Caoimhe leabhar agus shuigh sí síos. Cé a bhí faoin mbord ach Lucy. Rug sí greim coise ar Chaoimhe. Ah! a bhéic Caoimhe agus léim sí aníos as an gcathaoir. Féach, ní raibh sí ag tnúth, ní raibh Caoimhe ag tnúth leis an rud a bhí Lucy chun a dhéanamh. Phléasc an bheirt acu amach ag gáire. Bhain tú geit asam, a phleidhce! arsa Caoimhe léi. Ciúnas sa leabharlann! Ó, agus bean de Róiste, níl sí ag breathnú ró-shásta leo, an bhfuil? Ciúnas, arsa bean de Róiste go crosta. Cén sórt rírá é seo? Shín sí a méar i dtreo an fhógra ar an mballa. Ciúnas sa leabharlann, ar sí. Léigí bhur gcuid leabhar. Ní raibh Lucy ró-shásta. Bíonn an bhean sin i gcónaí ag clamhsán, ar sí léi féin. Tharraing sí pictiúr de Bhean de Róiste ar phíosa páipéir. Ó, féach. Yes. Níl sí ag breathnú róshásta, an múinteoir, eh? i bpictiúr Lucy. Ciúnas! Rinne Lucy eitleán den phíosa páipéir. A Chaoimhe, ar sí, beir air seo! Chaith Lucy an t-eitleán chuig Caoimhe. Eitleán déanta as páipéar agus tá sí chun é a chaitheamh i dtreo Lucy. Ach níor rug Caoimhe ar an eitleán. D'imigh an t-eitleán ar seachrán san aer. Ó, cá bhfuil sé imithe? arsa Lucy. D'imigh sé ag eitilt. Féach thuas ansin. Amach as an bpictiúr agus ar aghaidh leis. Bhí an t-eitleán i ngruaig Bhean de Róiste. Ciúnas! ar sise. Ciúnas! Beidh an leabharlannaí an-chrosta má chloiseann sé sibh. Féach an t-eitleán. Tar éis tuirlingt istigh i gruaig a mhúinteora, dhreap Lucy in airde ar an dréimire taobh thiar de Bhean de Róiste. Bhain sí an t-eitleán as a cuid gruaige. Ciúnas, arsa bean de Róiste arís. Lucy thuas ansin ar an dréimire agus í ag iarraidh an eitleán a bhaint, ionas nach mbeidh, nach dtabharfaidh sí faoi deara é. Chaith Lucy an t-eitleán sa bhosca brúscair. Thóg sí leabhar agus shuigh sí síos. Leabhar faoin damhán alla a bhí ann. Féach, bíonn ocht gcos ar an ndamhán alla.

Thóg Lucy damhán alla mór dubh amach as a póca. Damhán alla bréige a bhí ann. Amach as a póca ansin. Aha! Lucy. Chuir Lucy an damhán alla isteach ina leabhar agus dhún sí go cúramach é. Beidh an-spraoi anois againn, arsa Lucy léi féin. Féach, tá sí á chur isteach ina leabhar, an damhán alla. Anonn léi go dtí an mháistreás. Breathnaigh, arsa Lucy, seo leabhar spéisiúil. Damhán alla. Hmm, n'fheadar cad a tharlóidh? D'oscail bean de Róiste an leabhar. Ah! a bhéic sí. Damhán alla! Chaith sí an leabhar uaithi. Is bheadh an Ceann bréige ag titim amach, ceapann sí gur fíorcheann atá ann. No, ní fhéachann seisean róshásta léi. Ciúnas! arsa an leabharlannaí go crosta. Cén sórt rírá é seo? Shín sé a mhéar i dtreo an fhógra. Ciúnas sa leabharlann! Ciúnas sa leabharlann! ar sé. Gabh mo leithscéal, arsa Bean de Róiste agus í deargtha suas le náire. Ó, agus féach ar Lucy ansin agus í ag gáire fúithi. B'in scéal eile de chuid Lucy, súil agam gur thaitin sé libh.